Filleadh ar an Oileán. Podchraoladh le Torlach Mac Con Midhe. Is seo Torlach Mac Con Midhe ag caint libh. Oileán beag ar chósta thiar na Gréige is ea Iticé. Is beag an tábhacht polaitíochta ná eacnamaíochta a bhaineann léi, ach tá clú agus cáil uirthi ó aimsir Hóiméir i leith. Is í Iticé an áit dúchais a fhilleann an laoch Odysseus uirthi tar éis scrios na Traí. Eachtraigh, a bhé bhinn, domsa ar an bhfear iltréitheach a thaistil mórán mór ar an bhfán tar éis Traoi chlú naofa do léirscrios. mar a léimid in aistriúchán bhreá Phádraig de Brún. Gach áit sa domhan thiar ciallaíonn Iticé dúchas agus baile. Daoine nach raibh riamh ansin, tá aithne acu ar scéal Odysseus, mar a bhí sé ar fán ar feadh fiche bliain, ach mar a fuair sé a oileán féin agus a bhean chéile Penelope agus a mhac ar deireadh. Mar a deir an bhandia Aitéiné faoi, Níl ag Odysseus dúil ach in aon ní amháin, radharc d'fháil ar an ndeatach ag éirí suas chun na spéire ón dtír sin, is b'fhearr leis an bás muna bhfaighidh é. Nuair a bhímid i dtíortha thar lear agus nuair a chrothnaímid uainn ár dtír dúchais, nuair a smaoinímid ar fhilleadh abhaile, smaoinímid ar Odysseus. Mar i gcónaí riamh, is breá leis an mairnéalach dána teacht ar ais chun cuain. Scríobh Albert Camus, Toghaimíd Iticé, an talamh dúchas dílis, mar a thogh Odysseus é. Bhí seans ag an laoch fanacht le Calypso san oileán aici féin agus bheith neamhbhásmhar mar aon léi. Ach b'fhearr leis fómhar gann a chuid páirceanna féin ná saibhreas an domhain uile. An ceacht a mhúineann Camus dúinn ná go bhfuil rogha le déanamh i gcónaí sa saol. Bíonn ar dhuine an cheist a chur air féin, Céard atá luachmhar agam? Cad iad na nithe is tábhachtaí dom san saol? agus beart a dhéanamh de réir an fhreagra. Más é Itake do rogha, téir ann. Ag an am céanna, níor chóir seachrán ar bith a bheith ort. Is dócha go bhfuil an baile níos boichte ná na cathracha móra a bhfuil aithne curtha agat orthu idir an dá linn. Téamaí iad seo a fhaighimid i litríocht na Nua-Ghréigise féin. Tá trácht ag Kavafis, mar shampla, san dán aige Itake ar an ghné seo den scéal. Dar leis, tá Itake bocht mar oileán agus níor chóir don deoraí bheith ag ceapadh gur parthas atá ann. Ach is fiú an turas, agus níor chóir duit díomá a bheith ort agus tú ar ais aríst. Deir sé, Fiú má fhaigheann tú í bocht go leor, ní raibh Itake ag magadh fút. Nuair a thagann an deoraí ar ais go dtí a thír féin, is amhlaidh go bhfuil sé saibhir, ó tharla go bhfaca sé an oiread sin daoine agus áiteanna éagsúla agus é ag taisteal. Thug Itake aistear breá duit. Gan í a bheith ann, ní bheadh tú sásta an bóthar a thabhairt ort. Níl aon rud eile le tabhairt aici duit, arsa Kavafis. I ndeireadh na dála, tá an turas níos tábhachtaí ná an ceann scríbe. Insíonn Kazantzakis ins an Odyssey aige féin, leanúint ar Odyssey Hóiméir, faoi Odysseus agus é ina chónaí in Itake arís. Tar éis tamaill, tagann leadrán air. Tá sé tuirseach den saol sa mbaile. I ndeireadh, fágann sé slán ar a bhean chéile agus a mhac agus a mhuintir arís. Níl brón orthu le fírinne mar tá siad cráite aige cheana. Tuigeann siad nach bhfuil sé sásta ann féin, cé nach dtuigeann siad an fáth. Imíonn sé ina bhád féin ar aistear mara eile, i bhfad i gcéin. Daoine a bhfuil cónaí orthu i dtíortha thar lear, tuigeann siad an méid atá i gceist ag Kazantzakis san scéal seo, measaim. Is breá an rud é filleadh ar d'oileán, mar níl oileán ar domhan mar é. Ach is breá an rud é imeacht arís, mar tá an domhan mór agus an t-oileán beag. Na cairde agat a d'fhan sa mbaile, ní thuigeann siad an méid seo. Ach tuigeann tú féin é go rómhaith. Is fíor nach bhfuil deacracht mhór ag baint leis an taisteal inniu mar a bhí in aimsir Odysseus. Bhí sé féin deich mbliana i gCogadh na Traí agus deich mbliana eile ag filleadh abhaile agus ba mhinic é i mbaol báis. Nuair a théadh na Gaeil thar lear san tseanaimsir, ba mhinic iad a bheith imithe gan an seanfhód a fheiceáil arís go ceann fiche bliain, nó go deo, b'fhéidir. Sa lá atá inniu ann, tig leat dul ar bord eitleán. Agus beidh tú ar ais sa mbaile go luath. Uaireanta is fiú filleadh don deireadh seachtaine. Ach ní leor duit an baile a thuilleadh, ó tharla go bhfuil an méid sin taistealte agat. Mar a deir Cavafis, D'éirigh tú chomh heagnaí sin agus an oiread sin taithí faighte agat, anois tuigeann tú cad is brí le hoileán mar Ithaca.

Podchraoladh le Torlach Mac Con Midhe. Má thaitin an podchraoladh seo libh, ar mhiste libh Like, Subscribe agus Share agus Comment a fháil más mian libh? Go dtí an tseachtain seo chugainn mar sin.